igbo bụ igbo ekele m unu ama m n'ụlọ ụlọ hụrụ ọfụma makwara na ihe e kwuru ka a na-eme makwara na aka chukwu nọ n'arụ unu nwanne unu nwoke a bụ maazị uchenna ijegalụ apụtala ka o si apụta n'ọgwa ọzọ taatakwa iwetara unu ozi ahụ ma akụkọ anyị ma anyị na-ekwu okwu nọ n'ime anyị bụ ndị igbo mbụ emume a nke anyị na-ewetara unu na Prosium RTV ekele m unu tata anyị abịala ọzọ tata itinyekwu ọnụ na ihe anyị tiribu ọnụ mbụ n'izu ọzọ gara aga nke gbasatara ihe isi ike dị na ala anyị Naịjirịa maka na ndị Igbo si na uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya na-agagharị o nwere ka a ga-esi ekwugide ka ọ karịa mana ọ na-adị mma e kwuo e kwukwuo ya ọzọ ka onye anụghịbu mbụ ọ nụ ya ka ọ ghara ịdị na ka ọ bụ asịrị ka a na-asị maka na eziokwu na-akwụ nnọọ ọtọ ụmụnne m na ụmụnna m na-ege m ntị anyị kwubu na ee e, eziokwu na ihe isi ike dị ọrụ adụghọ nri adụghọ o nwerọ ebe ọbụla a na-atinye aka na-aga aga na naijiria taa mana o nwerọ obodo ọzọ anyị nwere obodo a bụ obodo anyị naijiria anyị ama kwuwe maka mgbagbu mee gịnị hapụ ọgụ anyị ama hapụ ihe ala anyị naijiria maka na agụụ nwanna ihe ọbụla mebiri emebi a na-edozi edozi nwatakịrị dakwanụ na klaasị ụlọ akwụkwọ ihe a na-eme bụ o megherie klaasị ọzọ o megherie ụlọ akwụkwọ ọzọ ka o nwere ike ịmụtagharị ihe ọ mụtaghị ọfụma ụmụnne m na ụmụnna m ayịyọ m na-ayọ unu tata bụ ka unu nyere m aka wee gbasa ozi a m chọrọ izi unu tata ihe ọjọọ abụghị ihe a ji eme ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ abụghị ihe a ji akwụ ụgwọ ihe ọma na agụụ dị n'obodo eziokwu o nwere otu ndị m fụrụ na-ajụ na-asị ya ka ị kọsị ife obodo naijiria ofu onye ama ọsọ ị na-amakwanụ ọsọ nke gịnị ọsọ anyị na-ama abụghị ọ bụrụ ya ga-edozi obodo anyị naijiria maka na ndị igbo si na mmiri dọrọ n'eju dọrọ nwa nkịta ị gbasịa ọsọ ọ dọkwara ebe ọ nọ ihe anyị ga-echebe gịnị ka anyị ga-eme ka ihe a wee dị mma gịnị ka anyị ga-eme ka anyị wee tụgharịa ihe a ka ọ bụrụ ihe mara mma gịnị ka mụ na gị naabọ ga-eme gịnị ka ụmụ okorobịa ga-eme gịnị ka ndị okenye ga-eme gịnị ka ndị na-etote etote ga-eme gịnị ka ụmụaka ga-eme ọ ekpere ka anyị ga-ekpebe ka egwu ka anyị ga-agbawa ka anyị ga na-atụkọta eruru ka anyị ga-agbakọ ọnụ wee gwa onwe anyị okwu gịnị ka anyị ga-eme ka ihe dị na naijiria wee tụgharịa wee dị mma agụụ ka a na-ekwu okwu ya ọ ndị na-atọgharịsị mmadụ ka a na-ekwu okwu ya ke ka a na-ekwu okwu ya ee anyị mara na nke a dị mana nke a ma hapụ emesịka ncha niile tinye aka n'ihe ọjọọ maka na a bịara obodo a ga-enwerịrị ndị na-edozi okwu a ga-enwerịrị ndị na-eme ka ihe na-aga ọfụma achọrọ m ka i soro na ndị ahụ na-eme ka ihe na-aga ọfụma achọrọ ka ndị niile na-ege m ntị tata ka i soro na ndị na-eme ka ihe niile nke a na-eme na naijiria na-aga ọfụma maka na nke a ga-enye gị ezigbo ugwu ọ ga-enye gị ezigbo nsọpụrụ ọ ga-enye gị ezigbo mgbawanye ọ ga-enye gị ezigbo okwu nye gị ezigbo ee ihe dị mma ị na-achọ n'ụwa maka na tigbuo tigbuo na zogbuo zogbuo ama eji ya wee mee ka ihe ga ọfụma udo nọ tata ọ bụrụ na ọ dịkarị mma ka mụ na gị na-abụ onye naijiria ya ka m ji wee pụta taa na-asị o nwere ihe ahụ ị ma m amahụ nwee nke m ma ị mahụ ọ ga-adị mma ịbịa ịbịa ịbịa mụ na gị anọrọ ana anyị nọkọta ọnụ wee fụ na ihe na-aga ọfụma n'ana anyị na naijiria ka ozi ihe anyị ga-eme n'uche nke m maka na uche bụ akpa onye ọbụla bu nke ya agagharị ị gaghị ewe maka na ihe adịghị mma mmadụ edobe ji i je zuru ya ị gaghị ewe maka na ihe adịghị mma mmadụ debe ewu ya i je kpụrụ ewu ya lee ị gaghị ewe na ihe adịghị mma i je tọrọ mmadụ na-akpọ ndị be ha ka ha buta ego ị gaghị ewe na agụụ dị i je na-etinyesi aka n'ime ihe gbasatara ụmụ ọgwụ ego na ndị otu ya nke na-ewuweri kịta bụ nke ndị ụmụ okorobịa anyị na-ezu nke ha na-emeri nke ndị bekee na-akpọ yahoo nna biko kedu uru dị n'ihe a anyị na-etinye aka n'ime kedu uru dị n'ihe a na-etinye aka n'ime onyinye ekwensu bụkwa weta isi were isi o were aka ekpe nye gị o were aka ekpe nara gị ya ibe ọgaranya tata bụ echi maka na agụụ dị nne gị na nna gị mụrụ gị anwụọla ha jisi ike gbaa mbọ wee zụọ gị bụrụ mmadụ tata ị chọ igosi ha na ị ka ha wee mara ọkrọ ada aka onye toro ya mana tata kee ihe anyị na-afụzi na naijiria n'ụwa niile ọkrọ na-akasị na-achọzi ịka onye onye kụrụ ya makwara na ebe onye ọsọ ruru na onye ije ga-eru ya ihe dị iche bụ nnọọ ndidi ihe dị iche bụ gịnị ndidi na oge wepụ aka n'ihe ọjọọ ka ị ghara ịsa na agụ ume n'ihi isi ike naijiria ee ọ bụrọ sọ gụwa nọ na naijiria ihe anyị ga-echebe otu anyị ga-esi nọkọta a na-agwakọ onwe anyị okwu ka ihe wee gaa ọfụma ihe ihe wee gaa ka esi achọ ya ndị okenye na-ege m ntị dọọnụ ụmụaka unu aka na ntị ụmụaka na-ege m ntị geenụ ntị n'ihe ndị okenye na-agwa unu gwa bụ okenye ọjọọ na-adụ nwatakịrị ndụmọdụ ọjọọ ka ọ tinye aka n'ihe ọjọọ ee aka enwe ka ị ga-ewepụ n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ inu e kwuru e, aka enwe ka ị ga-ewepụ n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ n'ihi na ihe adịghị mma adịghị mma nwoke na nwaanyị na-ege m ntị biko ndụmọdụ a abụrọ ihe a ga-ebịa kwube kwutubie maka na a na-agwa ntị ntị anụghọ e bepụ isi ma ntị ma ọnụ ma anya ha ncha pụọ ọ ka mma na ntị nụrụ ihe a na-agwa ya n'ihi na ndụmọdụ bụ ezigbo ihe ndụmọdụ dị mma bụ ezigbo ihe gị bụ nwaanyị na-ege m ntị gị nwoke na-ege m ntị ka m si gwa unu na mbụ afa m bụ maazị uche ijegalụ nke na-afụ na ihe gbasatara emume ya bụ anyị bụ ndị Igbo na-aga ọfụma na Procyon RTV ị mara mgbe ọbụla m bịara na steshọn a m na-abụ m spel Procyon ka a si aspel ya na bekee maka ndị amarọ ka esi akpọ ya ya bụ Procyon ka a si aspelụkwu ya na bekee bụ P R O C Y O N i jee na-epinye maọbụ www.procyonrtv i nweta anyị na anyị bụ ndị Igbo nwanne biko gee m ntị o nwee ihe ị ma m amaghọ o nwee nke ị ma m amaghọ o nwee nke m ma ị maghọ bịa ka anyị chịkọta ọnụ o nwee nnọọ ahịa ị na-azụ maọbụ ihe ọbụla ị na-eme ị chọrọ ka anyị mara ị bịa na Procyon anyị achịkọta ọnụ anyị anọkọta a na-akpa nkata ka ụwa niile mara ihe ị na-eme maka na ị nọrọ ofu ebe nnọọ ndị Igbo sị na anọrọ ofu ebe ekiri mmọnwụ ị gbasa ozi ndị mmadụ amara n'ihe ị na-eme ọ kwa ị na-aghọta ị chọọ inweta anyị n'igwe ntị ị ga-enweta anyị na 08094646206 maọbụ nwetakwa anyị na 08122807671 marakwa na ihe ọbụla gbasara ndị Igbo na-atọ anyị ụtọ makwara ihe ọbụla gbasara ndị Igbo na-eme m obi na-atọ m pọlịna pọlịna nwanne na-ege m ntị biko gbaa mbọ ka ị na-amụke dịka kpakpando ahụ nke ị bụ o n'ihi na ndị Igbo niile bụ enyi aka m nwanne nwoke ahụ nke a kpọrọ maazị Uche Ijegalụ ka ọ dị ụbọsị ọzọ anyị fụrụ ekele m